An balima cɛ ni muso a y'aw bisimila Buguni City kunnafoni ka kunnafoni di kɛnɛ kan. Novembre kalo tile mugan ni wolonwula san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn diɲɛ jɛkulutɔn belebeleba min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Organisation des Nations Unies ni o ye ONU ye olu ka ɲɔgɔn lajɛ belebeleba la u y'a yira k'a fɔ ko san o san uti kalo tile tan ni fila o ka kɛ sifintɔn ka seli belebele ye o de hukumu kɔnɔna na arabadon ni o bɛnna utkalo tile tan ni fila ma buguni kɔnɔna na sifin na ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko conseil communal de la jeunesse olu ye baara belebelebaw boloda baara minnu bɛ boli yirituru kan fo ka taa se ntolanci ma ntolanci belebele min ni o kɛra u ni kunnafonidilaw cɛ nka yirituru nin yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u sera ka yiri sen min turu o bɛ bɛn yiri sen bi kɔnɔntɔn de ma u y'a baara in kɛ ni eh, buguni Eaux et Forêts mɔgɔw ye an tun bɛ a kɛnɛ kan an sera ka min sɔrɔ k'o da aw tulo kan an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ vraiment le 12 août c'est la journée internationale de la jeunesse an y'a jateminɛ k'a ye ka mali yɛrɛ tagabolo bi bana an bɛ bana tile min na n'o ye covid 19 ye ka fara situation kan an y'a ye k'a fɔ ko an tɛna sigi kɛrɛfɛ min y'anw ka journée ye n'o y'anw ka donba ye n'o y'anw ka seli ye n'o ye 12 août ye nka a kɛra cogo o cogo an k'a yira mɔgɔw la a don kana tɛmɛ u ɲinɛ ma ten k'a yira u la nin fɛnɛ anw ka don ye u k'a dɔn diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ko bi ye jeunes ka don ye an bɛ se k'an bolonɔbila kɛ yɔrɔ la k'a yira k'an bɛ se ka mɔgɔw kana ɲinɛ cogo min na 12 août kɔ bi ta kɛra min an ye bi ta daminɛ ni reboisement ye an ye dugunina ekɔliso ta ka taa yiriw turu o kɔnɔ ka tila ka misiri kelen fɛnɛ ta n'o ye masablakura misiri ye ka taa yiri dɔw turu o kɔnɔ n'i ye yiri nin yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn à peu près 90 an ye yiri bi kɔnɔntɔn de ta bi pour ka se ka reboisement kɛ n'o ye min y'an ka fɛti nin ye k'a laɲɛnamaya buguni yan bi yirituru yɛrɛ ye jamanajɔ baara dɔ ye n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ vraiment jamanajɔ baara yɛrɛ tɛ tɛmɛ a kan parce que tubabukan na a bɛ fɔ ko qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile n'i ye yiri kelen turu ko i ka diɲɛlabɔ ma kɛ ko gansan ye bari yiri in de bɛna kɛ fɛn belebeleba ye don dɔ la minnu bɛ sigi a suma na i b'o baraji sɔrɔ minnu b'a den dun i b'o baraji sɔrɔ minnu bɛ fɛn wɛrɛ bɔ a la i n'a fɔ a furaburu fo a fara ka taa se hali a dili ma k'o kɛ fura ye donc n'o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw kɛnɛya donc i b'o bɛɛ de baraji sɔrɔ donc maintenant i ɲɛnama ni i salen kɔ yiri bɛ o baara baara ɲuman k'i kɔfɛ donc fɛn ɲumanba de don ko ɲumanba de don critère de choix min ka kan ka k'a la o y'a a yɔrɔ n'a yɔrɔ koolilen don n'a yɔrɔ koolilen don déjà avec un mur donc o la grillage ko wɛrɛ t'o la eh, protection individuelle t'o la parce que a bɛna yiri min turu bon peut-être hali ni a kɛra yiriden mugan ka caya n'o ye donc n'an ko an bɛ protection individuelle ɲini o bɛɛ la yɔrɔ o ye waribɔ wɛrɛ ye déjà n'a yɔrɔ koolilen don ni kogo ye donc ça c'est terminé et aussi tel an ye bi ta kɛ ni reboisement ye an b'a daminɛ fɔlɔ an ni eaux et forêts y'a baara bɛɛ daminɛ depuis le dimanche soir on a commencé ka se ka dingɛw sigi ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o folikan yɛrɛ lase an ka service techniquew ma mun ye eaux et forêts lakaw ye u y'an dɛmɛ nin baara la kosɛbɛ kosɛbɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn. n b'a ɲini mali jeunesse tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u inspire buguni jeunesse kan. bari u tun bɛ se ka activité wɛrɛ kɛ ka journée internationale de la jeunesse ka célébration kɛ o ye mais u y'o bɛɛ ye k'o to yen k'a kɛ fasojɔ baara ye n'o ye yirituru ye n ko o kɛra fɛn ɲumanba de ye kosɛbɛ donc n ko n bɛ se k'a fɔ c'est même une jeunesse consciente c'est une jeunesse consciente qui a conscience du développement de la sauvegarde de l'environnement de son pays fɛn caman bɛ yen yanni an ka a kɛ eh, ɲɛnajɛ sugu wɛrɛw ye ka balani ta ou bien ka musique fɔ donc n ko an k'a kɛ faso jɔ faso jɔ baara ye donc tulonkɛ tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ fana kana tulonkɛ sa donc vraiment n ko a cogo ɲɛna kosɛbɛ donc u ye yirituru kɛ sɔgɔmada in na donc an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ne ni n ka personnel mɔgɔ caman depuis sɔgɔmada in na an tɛ dɔwɛrɛ la yirituru kɔ an yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan parce que faso jɔ baara de don sanu parce que tulonkɛ don fana don anw bolo n'o y'an ka seli ye an fana balontan fana boloda wulada fɛ n'o ye presse mɔgɔw ni jeunesse ye ka fara eaux et forêts kan pour que olu y'anw jɛɲɔgɔn nin baara nin na pour que an bɛ se ka taa jɛ k'an ka fɛti nin kɛ ɲɔgɔn fɛ don nataw la a ka d'an ye fana ka conférence boloda n'o ye dugu bɛɛ jeunew ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan conférence dɔ kɛ pour que ka jama ladɔnniya 12 août la fɛn fɛn b'a kɔnɔ 12 août yɛrɛ nara cogo di k'a bɛɛ fɔ jama ye u k'a faamuya a kana se ka pan mɔgɔ kunna bilen a kɛra anw ka mandat ye a kɛra mandat wɛrɛ natɔ ye u k'a dɔn hali bi 12 août ye fɛnba de ye donc a tɛ se ka tɛmɛ anw kan n'o ye sifintɔw ka an bɛ se ka fɔ u ka selidon ye k'a sabu kɛ min ye le 27 novembre 1999 onu ka assemblée générale fɛ n'o ye nations unies u y'a décrété k'a yira k'a fɔ 12 août san o san u ko fɛti ka kɛ min ye sifintɔw ka fɛti don ye donc o de hukumu kɔnɔna la bi an y'a lajɛ ka taga yiri turu eh, yɔrɔ belebele fila la n'o ye publiki fila ye n'o ye dugunan ekɔlisow eh, an sera ka yiri bi saba ɲɔgɔnna turu yen en même temps ka taga min ye misiri min bɛ masabilakura ni an ka cɛkɔrɔba min tun bɛ yen ni o ye maraka jaabi ye paix à son âme donc o tɔgɔ dalen don misiri min na an taara eh, yiri bi wolonfila ɲɔgɔnna fɛnɛ turula o yɔrɔ la donc o de ma wulada na fɛnɛ an bɛna na black star tɛrɛn na yan n'o ye masabilakura ye sifintɔnw n'o ye jeunesse ye ani min ye kunnafonidila n'o ye presse ka équipe ye donc an bɛ ka na clôturer ni o badenya ntolantan de ye wulada nin na a tɛna dan nin ma a ka d'an ye don n'a nataw fɛ an bɛna don quartierw bɛɛ kɔnɔ pour ka se ka mɔgɔw sensibiliser pour le 12 août journée internationale de la jeunesse k'a yira u la nin y'an ka don ye nin y'an ka seli ye min se fɛn fɛn i ka yɔrɔ la don n'a nataw la an bɛna se k'o yira fɛn fɛn ye euh, activité ye ni fasojɔ baara don ni jeunesse ye ni jeunesse y'o idée sɔrɔ donc u b'an sɔrɔ u ɲɛfɛ u b'an sɔrɔ u ɲɛfɛ parce que vraiment an tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ ka jeunesse dɛmɛ parce que on dit que c'est la jeunesse qui est l'avenir d'une nation donc mali ka espoir ye jeunesse de ye bi bi bi in na jeunesse bureau filɛ nin bureau exécutif dɔ de bɛ bila en place mais bɛɛ lajɛlen k'i bila tant que i bɛ tranche d'âge kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i bila ye k'a fɔ i bɛ bureau nin na fɛn bɛɛ bɛ k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ b'a dan san tan ni seegin na n'i tɛ san bi naani kɔni bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ tɔn nin kɔnɔ ni hakilina fɛn bɛ mɔgɔ mɔgɔ la qui est la elle est la bienvenue bɛɛ lajɛlen ka idée bonne idée c'est la bienvenue au sein du bureau exécutif donc maintenant ani minnu hali minnu bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ n'u tɛmɛna tranche d'âge n'o y'an kɔrɔw ye i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ an n'u caman wolo sɔgɔma n'o tun bɛ kɛnɛ kan yen wa dɔw fana bɛ matila bila n'o ye cɛmɔgɔ ni gɔliko ni bɔgɔ jara u b'an cɛma yan donc olu n'a ɲɔgɔnna minnu fana bɛ dugu kɔnɔ des personnes qui sont animées de bonne volonté an fana mago b'olu ka conseils la waati bɛɛ pour ka se k'an dɛmɛ ka se k'an ka baara lawaleya donc hali bi an kɔni bɛ se k'a fɔ sifinnakaw ɲɛna vraiment an k'i jija an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛ se ka na buguni jɔ an nɔ la yan c'est l'union qui fait la force est ce que i y'a faamu dugu nin avenir de b'an bolo donc depuis sisan n'an ma bɛn i b'a gɛlɛya a ka gɛlɛn an ka développement sɔrɔ n'an diviserlen don donc c'est pour ça qu'an kɔni an bɛ se ka min fɔ toujours an k'i gɛrɛ qu'on fait l'union sacrée autour même de Buguni la nouvelle région de Buguni Buguni City la case qui s'émerge qui s'émerge